komi n bɛ tɛmɛ yan tuma caman n bɛ n kun bɔ mobili fɛ ka aw ye yan ni don min ni dɔ ma fara aw ka jama kan fɛn tɛ bɔ a la n ko o kɔrɔ b'a jira k'a fɔ aw bɛnnen don aw ye dannayamɔgɔ ye mɔgɔ bɛ se ka a jigi da aw kan tari ma faamu o de la n ye dannaya da aw kan ani ka n sen bɔ n kɔnɔ kɔrɔ ka wuli ka na se aw ma ee ne ye n ka kalan bɛɛ kɛ kɔkan de i m'a ye depuis ne ye bac sɔrɔ ne taara kɔ kan ɲinan y'a bɔ a bɛ taa san tan na ne bɛ kɔ kan mais kabini n seginna n bɛ ka ko dɔ ye jamana kɔnɔ sisan n bɛ tɛ ka taa n jimi sira fɛ kow bɛ ka kɛ a tɛ ka k'a kɛcogo la a ka di ne ka se ka yɛlɛmani don a la ni aw sɔnna ne bɛ fɛ aw ka fara ne kan ka mɔgɔw wuli

Ça fait 7 ans au maximum depuis que j'ai terminé mes études. Bon. Bah, je suis un jeune diplômé sans emploi, quoi, tu vois. Donc, bah, chômage ko on n'a pas gagné de travail d'abord bon en fait euh, ni ko ni wulikajɔ kɛra a la. Pour que jeunes diplômes bɛ minnu bolo, olu k'u wuli k'u jɔ, ka baara dɔw ɲɛɲini ka baara sɔrɔ an ka jamana kɔnɔ o fana bɛ dɔ fara an ka jamana tagaɲɛ n hakili bɛ a la chômage ko bɛ ban awɔ pour que dɔ ka bɔ chômage la parce que déjà yɛrɛ n'i bɛ mɔgɔ caman ye surtout an ka an ka jeunes yɛrɛ de an baden de bɛ yen telimani bolilaw k'a sɔrɔ olu ka diplôme dalen b'u bolo so u ma baara sɔrɔ bon a bɛ ɲɛ est ce que ça c'est bon k'a sɔrɔ olu caman bɛ an ka jamana kɔnɔ n'an ko ko mali kura tiɲɛ yɛrɛ la mali kura yɛrɛ yɛrɛ don han faut que jeunes fana ka wuli u jɔ u jɔyɔrɔ la pour que diplôme ka bɔ dalen so ka bɔ diplôme ka distribuer baara ka sɔrɔ ka di jeunes ma n'an ko ko jeunesse an t'a an tɛ an tɛ cɛ bɔ an tɛ cɛ bɔ a la cɛ t'a la cɛko t'a la musoko t'a la n'an ko ko jeunesse dɔrɔn jeunesse bɛɛ de ko don muso b'a la cɛw b'a la
kana kɔrɔfɔ janya kojugu o de ka kuma latigɛ n yɛrɛ ka hakilina ye nin bɛɛ de ye ni ala sɔnna a ma chômage bɛ ban pewu

fɛn fɛn cogo min mɔgɔ dama damani bolo ne bɛ fɛ o de ka ban
eh, ne bɛ ɲininka o yɔrɔ bi m'e bila kalan na ayi e bɛ kalan na kɔ kan a yɔrɔ mhm. e tɛ maliyɛn de ye wa ne maliyɛn de ye maliyɛn cent pour cent eh, e m'a fɔ ko mali tagabolo min bɛ mali kɔnɔ sisan k'o de tɛ k'e diya o mɔgɔw tɛ k'e diya mhm.

patron e m'a faamu jɔ n ka kuma i fɛ mali bɛ gɛlɛya la depuis 2012 cɛ wa cɛ nka n'i y'a ye o bɛɛ bɛ ka kɛ sigikafɔ de ma kɛ an ni tulo bilenw ni ɲɔgɔn cɛ ni ne nana tulo bilen ninnu bɛɛ ne n'u bɛɛ bɛ ta n b'u wele an bɛna sigi an bɛ kuma ka bɛn mali ko in a bɛ nɔgɔya sisan sisan kɛlɛ in tɛ yan a bɛ ban n terikɛ kana tulo bilenko kuma yɛrɛ fɔ

pour que jeunesse ka se ka voter olu ye jeunesse b'u ka effort bɛɛ kɛ ka voter olu ye parce que n'olu nana ka sigi fanga na sisan u bɛna wuli ka ka k'an bɛɛ lafili tan tuguni ka ka ka ɲinɛ an kɔ yɛrɛ tuguni quoi est ce que i y'a faamu ɲɛ b'a la de wuli aw yɛrɛ bɛ e bɛ ka ko kɛ cogo min na tan tɔ n'a y'a sɔrɔ i bɛ k'a kɛ tan de hali an k'a ko bila ko ayi kuma dɛ dɔw bɛ na ni kuma de

turu anw kunna yan ko yɛlɛma ka don mali ko la o tɛ kɛ o mali gɛrɛla waati min na i ma i mankan ma mɛn i ma foyi kɛ wa anw t'i dɔn sisan i bɛ preuve de yira anw na anw k'a ye fɔlɔ an ti maa ta bilen ten dɛ anw ko kuma tɛ o très bien kɛwale de don komi aw ko mali kura o de la ne ko ne nana an ka mali kura ko ye sigi sen kan bɔn anw hakili la an bɛ yɔrɔ min na bi a sigilen don sen kan a sigilen don sen kan wa mɔgɔ minnu bɛ anw bolo olu bɛ anw bɔ an dalen don u la wa u bɛ ka baara kɛ e m'a ye o don ko minɛn minɛn minnu nana e m'olu ye wa. n'u ye
e e e delila k'o mɛn fɔlɔ mali la yan aw mɔgɔ kalannenw de ma aw ka biki ta. ka anw ka maramafɛn minnu tun b'anw bolo yan lawale k'u bɛɛ jeni wa o cogo kɛra yan u bɛɛ jenina juguw nana juguw ma s'an na u sera an na ɔ maramafɛn kura minnu fana nalen filɛ anw bolo nin ye juguw tɛ k'a bolo yan ee han aw mɔgɔ kalannenw de bɛ taa aw ka kalan kɛ kɔkan ka na ka na mali feere ka mali to a juguw bolo aw de tɛ yan an mago tɛ kalan mali kalanni an mago t'o la an mago bɛ mɔgɔ la mɔgɔ min bɛ se ka mali lafiya ka mali sagonako k'a ye e bɛ dajɛ la pɛlɛpɛ pɛlɛtɛ pɛlɛtɛ

ninnu kɛ mɔgɔ kalannenw bɛ o malo bɛ anw balo tiga bɛ anw fɛ yan sikaso mara lajɛ hɛrɛ balo de bɛ yen wa balo bɛ kɔtigɛ yen wa an b'a dun wa u ka an ka kɔɔriw n'an ka fɛnw u ma d'a bɛɛ bafouer an bolo yan

n'a y'a fɔ k'i b'i da waga ka tiɲɛ fɔ mɔgɔ ye a tigi b'a fɔ k'i bɛ k'a nɛni k'a sɔrɔ tiɲɛ tɛ i y'a faamu tiɲɛ yɛrɛ la ne fa ne tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la i ka kumaw donna n fɛ ma tila ma tila nka ne tun bɛ fɛ k'i ɲininka ne fɛ n ko dafasaya n ko o bɛ se ka kunnadiya d'i ma yɔrɔ dɔ la ne fɛ ko kuma bɛ se ka fɛn dɔ ɲɛ mɔgɔ ye yɔrɔ dɔ la. o t'an fɛ yan o tun ye kunun ye o tun ye kunun ye o tɛ bi ye. tɛ bi ye dɛ. ɛɛ n terikɛ. bi ye dɛ.
n bɛ yɔrɔ min na sisan. a ye kɔnɔ dɛ. e de nana ni terikɛ ye anw t'a dɔn e de b'a dɔn anw ma mali an ma mɔgɔ ko fɔ an ma kan ko fɔ an ma jamu ko fɔ finman ni jɛman aw ka veste ninnu anw tɛ voter veste ye bilen dɛ. ayi a veste ni soulier ninnu an mako t'olu la bilen. a kɛra sababu ye hali journal tɛ se ka kalan bamanankan na bilen. ɛɛ. an yɛrɛ tɛ journal lajɛ parce que an ma kalan an t'a dɔn ko. ne ko e tɔgɔ. ne tɔgɔ jeliba. jeliba i bɛ ka jeliya baara kɛ tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la an ka kan ka mali kura sigi nka aw yɛrɛ jeunes an datugu kuma aw da datugu kuma mɛnna a ka di ne ye an ka dɔ fɔ ten mali kura jɔli la sisan aw yɛrɛ hakilina ye mun ye an bɛ se ka mun kɛ an ka mali kura jɔli la ɛɛ n terikɛ hakilina foyi tɛ anw na hakilina kelen kɔ mɔgɔ min bɛ se ka mali dilan malien denw ka lafiya da sɔrɔ anw k'o tigi anw kan tɛ bonya ma an kan tɛ jɛnya ma i kalannen don an kan t'o ma i kalanbali an kan t'o ma min bɛ se k'a to n'anw bɛ se ka dun ka fa sɔrɔ denmisɛnninw mana bana olu ka kɛnɛya kalan ka se ka yiriwa an ka to dun k'an k'a bila valeur la diɲɛ in kɔnɔ an mago b'o de la e bɛ kan min fɔ i t'a dɔn e yɛrɛ taara kalan kɛ aw mɔgɔ kalanninw de taara kalan kɛ ka na mali to a juguw bolo

jamana bɛ sigi parce que waritigiw bɛ don mɔgɔw ka tan tɔ de k'a fɔ taa mɔgɔw ɲinin ka fara n kan pour que election ka gagner maintenant n b'a fɔ n bɛ nin kɛ n bɛ nin kɛ n bɛ nin kɛ k'a sɔrɔ u si t'a kɛ a bɛɛ fu u si t'a kɛ maintenant ne de filila n ka cɛ jeliba ani ne teri tɔw ye min fɔ n'i bɛ sɔn ka tugu olu nɔfɛ ne bɛ tugu i nɔfɛ n'i yɛrɛ tɛ sɔn olu ye salamu lafiya an ka dan yan. ɔhɔ o yɔrɔ la an mago bɛ min na mɔgɔ min bɛ anw ɲɛfɛ bi n'olu jamana in b'olu bolo olu bɛ k'a kɛ cogo min na anw ka laɲini o tiɲɛ tɛ mari tiɲɛ don an ka laɲini o de ye tiɲɛ don o bɛ k'a lawaleya cogo min na n'i bɛ se ka tugu o tigi kɔ k'o dɛmɛ jamana in tɔ ka lasabati n'i b'o kɔ anw b'i kɔ n'i t'o kɔ anw mago t'i la.

mali drapeau mali drapeau e bɛ se couleur ninnu b'a la nin ye e b'u dɔn k'u bɔ ɲɔgɔn na ne b'o dɔn kɛ ɔ u ɲɛfɔ an ye ɲɛfɔ binkɛnɛ ɔhɔn o t'an ka yiriw ye wa binw an ka kungo kɔnɔnaw o b'an ka sigida yɛrɛ ɲɛfɔ anw ye an ka sɛnɛ o nafa ɔɔ jaune o tɛ an ka dugu jukɔrɔ nafolo ye wa sanu ni fɛn minnu b'an ka dugu jukɔrɔ o tɛ o yira wa bilenman in kɔni tɛ o n'i kɔni ye bilenman ye i b'a dɔn k'a fɔ o bɛ joliko ɲɛfɔ an fa kɔrɔw minnu sɔnna k'u ni bɔ ani k'u joli bɔn pour que an ka bi mali kun ka se ka kɛ tan nin ye olu ka taamasiyɛn ye ɔ sisan min ye ne dabali ban mun de la o aw maa kalannin ninnu bɛ kalan kɛ mali de b'aw bila ka taa kɔ kan aw ka taa kalan kɛ a nafolo bɛ bɔ mali de kun mun de la aw bɛ taa kalan kɛ ka tila ka na mali janfa ka mali to a juguw bolo mun na ne ma se k'o dɔn mun na ale yɛrɛ bolo ka drapeau kɔrɔ fɔ sisan aw m'a fɔ k'aw bɔra sunjata la wa aw de m'a fɔ k'aw bɔra babemba la aw de m'a fɔ k'aw bɔra turamagan na aw m'a fɔ k'aw bɔra damɔzɔn na olu ye cɛfarinw ye mali maabaw u tɛ ban fɔ la mun de la aussi olu mɔgɔba ninnu olu bɔnnaw bɛ se ka kalan kɛ ka tila ka na mali to a juguw bolo mun de la aw ka bɔ kun kɛra mun ye diɲɛ kɔnɔ ne yɛrɛ ma se k'a dɔn sa o
en tant que griot dans la société traditionnelle de Mandé, ah. je ne peux pas supporter cela. Non, a ye k'aw yɛrɛ ye sa. An ka wari bɛ min, mali wari taara min. A dalen bɛ yen. Aw ye mɔgɔ kalannenw de ye a y'a to sa aw bɛ ka taa jamana diɲɛ fan gɛrɛ de ka eh, eh, eh, wari n'u ka tabiyaw ta ka baara kɛ n'o ye a bɔyɔrɔ t'aw la wa danbe t'aw la aw ta ko danbe n'aw bɔyɔrɔ ko aw tɛ se k'o ko kɛ. mali so ninnu mali jugu min mana na fana k'a bɛ mali dilan u ɲɛ tɛna o ye fo k'o tigi bɔ an kun na o ma an bɛ balo wa an bɛ sa de aw ye mun maa sugu ye o b'a fɔ an ka mali tɔgɔ de bɔ an na ka taa yɛlɛma diɲɛ fan gɛrɛ fɛ wa o tɛ kɛ an ye maliyɛn de. i tɛgɛ da i dusu kan ten i k'i tɛgɛ da i dusuba. a bɛɛ faamuna e k'i tɛgɛ da i dusu kan tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ la n bɛ fili la n tɛ baarada bila an bi jeunes nafolo ko tɛ wari in ko tɛ o bɛ ban mais an denw ka sini ɲɛsigi don yɔrɔ de ye n jɔrɔ sisan ni anw y'an bolo di ɲɔgɔn ma k'an fanga fara ɲɔgɔn kan mali kura min bɛ ka dilan yen ɲɛtaga bɛ se ka sɔrɔ o la n'o kɛra wala an denw bɛ se ka fɛn sɔrɔ yɛrɛ ɲɛsini
wari in ko tɛ o bɛ ban mais an denw ka sini ɲɛsigi don o yɔrɔ de ye n jɔrɔ sisan ni anw y'an bolo di ɲɔgɔn ma k'an fanga fara ɲɔgɔn kan mali kura min bɛ ka dilan yen ɲɛtaga bɛ se ka sɔrɔ o la n'o kɛra wala an denw bɛ se ka fɛn sɔrɔ yɛrɛ ɲɛsini très bien Nata de tun bɛ k'an bila fili la nka sisan drapeau in bɔ an bɛɛ ka jɛ ka drapeau in kɔrɔta sabula maa kelen ta tɛ an bɛɛ de ta a ɲɛna a tiɲɛna an bɛɛ de ne ye min fɔ drapeau in an ka kan ka nin minɛ ka ɲɛ yɛrɛ pour que An wuli an ka kuma ko fɛ mali an faso maliba anw ka maliba jamana wɛrɛ si t'an bolo ni e kelen tɛ ni an taara diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ a bɛ fɔ anw de ma ko dunanw anw ka kunu mali bi mali ani sini mali an bɛɛ ka jɛ an ka bolo fara ɲɔgɔn kan an ka kɛ kelen an ka maliba in dɛmɛ an ko maliba an ka transition dɛmɛ sɔrɔdasiw minnu b'an kunna an k'u dɛmɛ mali jɔ sira kan faso jɔ sira kan walasa don nata an denw fɛnɛ k'a fɔ k'olu fa ye baara kɛ ala ka maliba bɔ nɔgɔ la vive le mali vive le mali
ne balimaw anw sinjiw maliyɛn denw mali denw k'a fɔ dɔrɔn n bɛ bɔ mali la k'a sɔrɔ i tɛ mali dɔn anw mako t'i la anw mako bɛ mali denw de la i mana kɛ diɲɛ fan fan n'i ye maliyɛn de ye anw mako b'i la kosɛbɛ a ye na an ka jɛ an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an k'an ka mali an k'a latɛmɛ diɲɛ bɛɛ sanfɛ